o la nin waati na sa an balimakɛ ani an jɛɲɔgɔn ani dɔw denkɛ n'o ye yakoba kɔntan an y'a bisimila an fɛ kumabulon kɔnɔ fɛn min y'a kɔrɔ k'a fɔ lagadere a bɛna o fasari an ye bamanankan cɛɲi na walasa ne ni aw an bɛɛ lajɛlen ka se ka nafa ni lagadere ale ye ka da a kan lagadere ale ye kitabu ye fɛn min y'a kɔrɔ k'a fɔ adamadenw nafalan don aw k'a dɔn k'a fɔ fɛn min seli ale walandaw caman bɛ a kɔnɔna fo tɛ sa k'a dɔn k'a fɔ seli ɲafɛnw ani seli tiɲɛfɛnw an karamɔgɔ a da bɛna se ninnu bɛɛ lajɛlen ma walanda in kɔnɔna fɛn min lagadere walanda ni ala sɔnna an bɛna karamɔgɔ bisimila nka an ka bisimila sa fɛn min a ka nɛgɛsira bɛ an bolo kɔrɔ fɛn min nɛgɛsira filɛ nin ni maa min bɛ ni walanda in fɔra n'a ma yɔrɔ minnu faamu a la a bɛ se ka wele ka nɛgɛsira la n'o ye 76 97 30 05 76 97 30 05 malitel ye 66 97 30 05 a oransi ni a malitel bɛɛ lajɛlen kelen n'i ye nin fɛn o fɛn wele ni ala sɔnna i ni an balimakɛ aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ka jɛ ni walanda in kuncɛra n'i ma yɔrɔ min faamu i bɛ se ka wele nɛgɛsira na k'a ɲininka ni ala ka jɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka mɛn sawa ma kɛtaw ani an ka fɔtaw bɛɛ lajɛlen kan an b'a fɔ an karamɔgɔ ka bisimila

an ka lagadari kɔrɔ fɔ u ye bamanankan na an ka faamu hakɛ la an ye layidu di u ma k'a fɔ ni ala sɔnna a ma n'ala y'a nɔgɔya an ma an b'a kɛ an filɛ o layidu dafa kɛnɛ de kan an b'a ɲini a fɛ ala fɛ ala ka a layidu in dafali nɔgɔya O kɔfɛ lagadaratigi a yɛrɛ tɔgɔ ye di lagadaratigi yɛrɛ tɔgɔ de ko abudurahman a tɔgɔ de ko abudurahman a fa tɔgɔ ye ko muhammadu A mɔkɛ tɔgɔ ye ko Amiru lagadaratigi yɛrɛ Afiriki dɔnnibaa dɔ de don Afiriki dɔnnibaa dɔ de don a tun bɛ Ala bato alimami Maliki ka taasira de kan

a fɔ an b'a fɔ ka a kɔrɔ fɔ bamanankan na an ka faamu hakɛ la ni fili min yera a la o bɔra anw na o kɔrɔ de ye an m'a ka maana faamuya i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min o tɛmɛnen kɔfɛ lagadaritigi yɛrɛ u tun b'a wele ko abu zeyidi a tɔgɔ yɛrɛ kɔni tun ye ko abudurahmani nka u tun b'a wele ko abu zeyidi kitabu wɛrɛw b'a fɛ n'a y'olu bɔ min tɛ lagadari ye a ye kitabu dɔ bɔ mantiki la o kitabu in tɔgɔ ko matnu sulam ani a ka kitabu dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ o ma alijawharul maknun a ka kitabu wɛrɛ fana bɛ yen u b'a fɔ o ma sharhu siraj fil falak ani a ka nin lagadari in yɛrɛ walima lagadaritigi yɛrɛ a bangena san jumɛn a bangena hijira san kɛmɛ kɔnɔntɔn ni san tan ni seegin a bangena ka bɛn hijira san kɛmɛ kɔnɔntɔn ani san tan ni seegin a fatura ka bɛn hijira san kɛmɛ kɔnɔntɔn ani san bi seegin ni saba a bangena dugu jumɛn na u b'a fɔ o de ma ko natiyus A fatura ka bɛn hijira san kɛmɛ kɔnɔntɔn ani san bi seegin ani san saba a miladiya jate la n'o ye tubabusan ye a bangena ka bɛn tubabusan san ba kelen ani kɛmɛ duuru ani tan ni seegin 1518 a fatura ka bɛn tubabusan san ba kelen ni kɛmɛ duuru ani bi wolonwula ani duuru mille cinq cent soixante-quinze o tuma na a bangena san min na o san ye nin a bangena dugu min na o tɔgɔ ko natiyus a tɔgɔ ye ko abdurahman u tun b'a wele ko abu zeyidi o tuma na